Ди гъащӏэм интернетыр кууэ къыхыхьащ, дунейм сыт щекӏуэкӏми абы щыдолъагъу, ди ныбжьэгъухэм я ехъулӏэныгъэхэр къралъхьэ, ди благъэхэм я ӏуэху зытетыр кърыдощӏэ, кӏэщӏу жыпӏэмэ дэтхэнэ зы цӏыхуми и гъащӏэм фӏыуэ къыщыхъур абы нэрылъагъу щытщохъу. Аращи, зэрыжаӏэу, нэхъыжьи, нэхъыщӏи дыдихьэхауэ интернетым дисщ. Аращ ди нобэрей нэтыным и хьэщӏэр къедгъэблэгъэн хуей щӏэхъуари. Ар Щомахуэхэ я щӏалэщ, и цӏэр Идарщ. Нобэрей зэманым хэзагъэу, декӏуу псэу щӏалэгъуалэм ящыщщ, экономикэ щӏэныгъэм хуеджащ, и щхьэ хуолэжьэж, бизнес ӏуэху зэрехуэ. Абы къыдэкӏуэу и лъэпкъыр фӏыуэ елъагъу, адыгэгу, адыгэпсэ иӏэщ. Ди усакӏуэхэм я ӏэдакъэ къыщӏэкӏа усэ дахэхэм укъеджэу, абы клип игъусэжу уи интернет напэкӏуэцӏым илъщ. Абы утемызашу, удихьэхыу, уедэӏуэну пфӏэгъэщӏэгъуэну апхуэдэщ. А ӏуэхум дауэ узэрыдихьэхар, абы пэщӏэдзэ хуэхъуар сыт? Иджыпсту зыбоплъыхьри, щӏэблэ къыдэкӏуэтейм и нэхъыбэр урысыбзэ къагъэсэбэп. Дэнкӏэ умыплъыщтми, адыгэбзэ нэхъ ӏэщӏыб ящӏу хъуа, дэнкӏэ умыплъыщтми, урысыбзэ нэхъ къыщыхощ. Тӏэкӏу, си жагъуэ мэхъу. Куэд щӏауэ иджы сегупсыст, гупсысэ быду сиӏэт абы, модэ гуэр ӏуэхугъуэ къесхьэжьэнуи. Арати, зы махуэ гуэр къыхэсха. Абы усэ къыщӏыхэсхар уэрэдыр куэд мэхъу. Иджы сэгъщ уэрэд, ауэ усэ нэхъ уигу ӏэпихыу къысщохъу. Щӏалэгъуалэм иджыпсту а видео дахэхэр яфӏэфӏщ, Аращи, усэмрэ видеомрэ зыхэзгъэхьу абы я дей нэзгъэсыну мурад сщӏауэ абы иужь ситуращ. Клип къызыхэпщӏыкӏыну усэхэр дауэ къызэрыхэпхыр? Япэщӏыкӏэ сызытепсэлъыхьын, сэ тесхыну ӏуэхур, абы согупсысри. Итӏанэ абы хуэфащэ усэхэм сыхэплъэн щӏызодзэ. Псалъэм щхьэкӏэ, Хэкум теухуауэ усэ тесхыну сыхуей, усэ седжэну сыхуейщ. Нэхъ си гум бгъэдыхьэ сэ сщӏэрэ, нэмыӏу нэхъ Апех шысу, мис мыр цӏыхум я дей нэзгъэсыну сыхуейт, апхуэдэ усэ къыхызохри, мис ар идогъэтх. Япэщӏыкӏэ звукозаписым докӏуэри, абы идогъэтх и макъыр зыгуэру тызогъэтх. Макъамэ абы хуэфащэ щӏэрыщӏу къагупсысри, щӏагъэуэж. Мыдэкӏэ монтаж видео тетхыным си ныбжьэгъу щӏалэм дикӏэ сокӏури, ари зыдогъэпэщ. А видеохэр щытефхыр сыт хуэдэ щӏыпӏэ-тӏэ? Ди щӏыналъэ, Къэбэрдей щӏыналъэм, мыдэкӏэ Налшыч щытыдох, щӏымахуэ усэр мыбы щытетха, щӏымахуэм уэсын дыпэплъэ щӏын икӏи уэсыр сытми зэрыхъум хуэдэу нтӏэ, дежьэ, дежьэри зы махуэ гуэр уэс къызэресу занщӏэу Налшыч щытетха. Ар мыбы щытесхыну сыхуейт. Къалэм щытесхыну сыхуейт, сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, и дахагъэр къэзгъэлъэгъуэну сыхуейт. Уэс ӏэрамэр зэӏепщӏыкӏри, жьым ар уэгум щеудэж. Цы ӏэрылъхьэу кърехьэхри, упщӏэ хужьу егъэпцӏэж. Щӏэфиежу жьыр етащи, шындэбзийхэр къепхъэнкӏыж. Гъуэгур гъуджэу уджыджащи, утехьамэ, лъэм уимыхь. Бетэмал, сиӏам лъэрыжэ, зыщӏэспхэнти сытехьэнт. Сэ уэстепхъэр пэкӏэ стхъуами, къэстхъунщӏыжу къэзжыхьынт. Цы ӏэрылъхьэу уэсыр къохри, щӏылъэр ещӏыр упщӏэ лъэгу. Ягъэ кӏынкъым, игу къыдожри, и щӏалэгъуэщ, иреджэгу.
А ӏуэхум ущыдихьэхакӏэ, уэ езым узэрыцӏыкӏу лъандэрэ уи унагъуэм адыгэбзэкӏэ фыщызэпсалъэу, адыгэбзэр уфӏэфӏу укъыдэкӏуэтея? Нтӏэ, сэ сыщынэхъ щӏалэм щыгъуэ, еджапӏэм щӏэсым, еджапӏэ нэхъыщӏэм щӏэсым щыгъуэ адыгэбзэри урысыбзэри зэщхьыркъэпсу къысхуэгъэсэбэпу щытащ. Сытемыукӏытыхьу нэхъыжьым сепсалъэу щытми, адыгэбзэкӏэ сепсалъэт, мыдэкӏэ урысыбзэкӏэ жэуап естын хуейуэ щытми, апхуэдэ дыдэт. Нэхъыжьхэр адыгэбзэ зэпымыу сагъащӏэу, зыгуэр сымыщӏу щытмэ, сагъэцӏыхуу, псалъэхэм теухуауэ, къысхалъхьэу щыта апхуэдэ хабзэ, адыгэбзэм теухуауэ. Ауэ мыдэкӏэ урысыбзэ къызэрызгъэсэбэпын хуей ящӏэти, Ари урысыбзэкӏэ къызэпсалъэти, тӏури сщӏэуэ сыкъэхъуащ.
Нэхъыжь щыжыпӏэкӏэ, ари уи егъэджакӏуэра, хьэмэрэ уи унагъуэм ис нэхъыжьхэра? Си унагъуэм ис нэхъыжьхэм. Сытым щыгъуи жаӏэу щытар бзэр пщӏэн хуейщ. Ущыадыгэкӏэ уи бзэ пщӏэжын хуей, уи бзэ пхъумэжын хуей. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, уэ укъыдэкӏуэтейм, уэ бын унагъуэ ухъуу щытмэ, адыгэбзэ Уэ абыхэм я дей нэбгъэсын хуей, уэ ебгъэщӏэн хуей жаӏэурэ апхуэдэу дыкъэхъуа? Уи интернет напэкӏуэцӏым илъхэм языхэзщ, Идар, Адыгэбзэ жери Бемырзэ Мухьэдин и усэм уэ укъеджэу мыкӏэ клип къызэбгъэпэща тепхащ. Иджы абы дэ ди Артисти хэтщ, мыкӏэ нэгъуэщӏ сабий цӏыкӏуи хэтщ, мыкӏэ зы щӏали хэтщ. Ахэм дауэ уазэрыгурыӏуэр? Япэщӏыкӏэ цӏыху сыхоплъэ. Тесхыным зэрыщыслъагъур, зэрезэгъыр. Апхуэдэу япэщӏыкӏэ сыхэплъэщ икӏи, итӏанэ сепсэлъауэ ара. Цӏыхур къызэрыхэпхыр дауэду? Япэщӏыкӏэ и джэгукӏэм соплъ, езым и щытыкӏэм сыкӏэлъоплъ. цӏыхум зэрыхэтым, зызэрищӏым, а клип тесхыным сабий хэтынути, сабийм зэрыхущытым япэщӏыкӏэ сеплъри, итӏанэ къыхэсхауэ, итӏанэ цӏыхум сепсэлъауэ. Мыдэкӏэ щӏалэ жопӏа Албек Бищтохэ я къуэ. Ар сабийхэм зыкӏэ фӏыуэ хуозагъэри. Абы сегупсыхакъым, ар сщӏэт сэ ар зэрыхэтыныр. Занщӏэу сеплъри, сыбгъэдыхьэщ икӏи, мис мыпхуэдэ мурад сиӏэ, мыпхуэдэу стхыну сыхуей, дауэ уегупсысырэ, жысӏэри. Сэ бдэсӏыгъыну жиӏа занщӏэу. Мыдэкӏэ пщащэхэми зыкъомрэ сыхэплъа, хэт моуэ нэхъ сигу ирихьу жысӏэри. Езы Алибек къызжиӏауэ щыта, мис мыпхуэдэу Фатимэ Хьэхъупащӏэхэ уемыпсалъэрэ, жиӏэри, абы щыгъуэ сцӏыхутэкъым ар. Арати икӏи и номерыр къызит хуэсщӏри, моду, моду жысӏэри, ӏуэху щӏытесхыныр, зэрытесхын, ар зэрызыхихыу, сэ бдэсӏыгъынущ, ӏуэхуфӏщ, жиӏэри, занщӏэу абырэ сэрэ дызэгурыӏуа. Мыдэкӏэ сабий цӏыкӏур сэ. Сабий цӏыкӏухэри зыкъомрэ къэслъыхъуа Амиксым икӏи сыкӏуэри абыкӏи сеплъа, сепсалъэри, зы хъыджэбз цӏыкӏу хэубыдыкӏауэ сигу ирихьати, зы цӏыхум хьэуэ жиӏакъым. Мыдэкӏэ щӏалэри сэ си шыпхъум щӏалэ дэкӏуэтея цӏыкӏу иӏэти, абы сепсалъэ, сигу ирихьщ икӏи ари Амиксым хэту къыщӏэкӏа.

Си гъатхэ дыгъэ къуэмыхьэж, Си гукъыдэж, си гурыфӏыгъуэ, Дунейр уэрыншэм ныбгъуэхьэшт, Узиӏэу, зыми семыфыгъуэ. Си адыгэбзэ, уэ улъэщщ, Зи зэманыгъуэ угурыхуэщ, Цӏыхугу дэтхэнэри къотӏэщӏ, Уэ ущагъабзэкӏэ ӏэрыхуэу. Зэм си бзэ уохъури уэ жьгъыру, Адыгэ пшынэу уобзэрабзэ. Зэм къызэкъуохри уи къару, Хеящӏэ джатэу ар уогъабзэ. Анэ псэм хуэдэу уэ уӏэфӏщ, Ущыщхьэщыскӏэ сабий гущэм, Гухэлъ уэрэди жыбоӏэф, Зэригъэдзэкӏыу пщащэ гущӏэр. Уэ уафӏэжьгъейми къэбгъэщӏащ, Зэрыдунейуэ зэджэ нартхэр, гъэминхэр си бзэ уэ бгъэщӏащ, иджыри мащӏэкъым уи натӏэр. Си лъэпкъым щӏэблэ къыщӏэхъуам, насып вагъуэбэу уажьэхэпсэу, я нэхъ тхьэмыщкӏэ ар щыхъуам, уреӏэ уэ, си адыгэбзэ.
Ди тхакӏуэхэм я ӏэдакъэ къыщӏэкӏа усэ хъуми, нэгъуэщӏ лъэпкъхэм я тхакӏуэхэра хъуми, сыт хуэдэ тхыгъэхэм уэ уеджэмэ, нэхъ къапщтэрэ, узэджахэм ящыщу нэхъ уигу ирихьу зы усэ къытхутепсэлъыхь, Идар. Пэжыр жысӏэу щытмэ, Хэкум теухуауэ сфӏэфӏщ, бзэм теухуауэ сфӏэфӏщ. Сыт щхьа жыпӏэм, ар иджыпсту тхуэчэмщ, а усэхэр ису хуабжь, моуэ дыхуэныкъуэу къысщохъу. Иджыпсту псалъэм щхьа адыгэбзэкӏэ зыгуэрым уепсалъэу щытым и нэхъыбэм урысыбзэ псалъэр нэхъ къигъэсэбэпу къопсалъэ. Кӏэщӏу жыпӏэм зыхепщэ адыгэбзэри, урысыбзэри. Аращи, бзэм теухуауэ сыпсалъэу щытмэ нэхъ сфӏэфӏщ, усэ жысӏэу щытмэ нэхъ сфӏэфӏщ. Хэку щӏыжысӏэр мыдэкӏэ цӏыху куэд ди къэралым ис, мыбыкӏэ къоплъэ. Абыхэм щалъагъум декӏэ я гум нэхъ зегъэпсэху. Псалъэм щхьа мы ӏуэхугъуэ къызэрезгъэжьар, си къуэшым и тхылъыр Зэ къасщтэщ амыкӏи, ӏусхыжыну. Анэдэлъхубзэ жиӏэу тет, сеплъын, седжэн зэри къызэӏусхри, япэ дыдэу напэ кӏуэцӏым тетар Къагъырмэс Борис и усэ, си хэку жери. Ара иджы къызэрезгъэжьар. Абы сыщеджам щыгъуэ Зыкӏэ мы усэр зэгът, усэр удихьэхыу щытти, мыбы зэ иужь сихьэну зэри зэтеспӏэжщ амыкӏи тхылъыр ӏусхыжа. Илъэситӏ дэкӏа абы иужь, иужь симыхьэурэ. ӏуэхугъуэ мыкӏэ, лэжьыгъэ жыпӏэ, мыкӏэ иджыри ӏуэху гуэгъуэт жыпӏэрэ, а щӏыб сщӏым, сщӏым сщӏурэ зы махуэ гуэр аргуэрыжу ар, а тхылъым срихьэлӏа. Арати, аргуэру къызэӏусхщ, аргуэру седжэщ, амыкӏи сэ мыбы иужь сихьэну зэри А усэр къыхыбудыкӏауэ зэзгъащӏэ. Мыдэкӏэ си ныбжьэгъу щӏалэм зыхуэзгъазэри сеупщӏа, муэду, езгъэтхыну сыхуейщи, цӏыхугъэ зыгуэр уиӏэса, звукозаписывающий, макъ езгъэтхыну сыхуей зэри? Уей, сиӏэм, жиӏэри, Альберт Теуничыр сигъэцӏыхуауэ щыта мис абы щыгъуэ. А Махуэм щӏэдзауэ абырэ сэрэ зэныбжьэгъу дызыхуэхъуауэ дыздэлажьэу щытщ. Абы и дей сыкӏуэри едгъэтхщ, седэӏуэжри, зы дакъикъэкӏэ сэ абы иужькӏэ сыкъыщӏегъуэжакъым, а ӏуэхугъуэм иужь сызэрихьа. Итӏанэ Аулидин Хъущт, жиӏэри, видео тезыхым, монтажыр зыщӏыж щӏалэращ. Ар къафэм зэ щызэзгъэцӏыхуауэ зэныбжьэгъуи дызыхуэхъури хуэщӏщ, жесӏэри. Мыпхуэдэу си гугъэ зэ Хэкум теухуауэ, сыт уи гупсысэ зэри? Иужь дихьэн, жиӏа Модзыхьэм дыкӏуэжьэмичи хэку жытӏэ модэкӏэ къуршхэмкӏэ дыдэжейри зытплъыхьщ, нтӏэ. Ӏуащхьэмахуэ нэсаӏым, абы сыхуейтэкъым апхуэдэу занщӏэу. Ӏуащхьэмахуэ нэс занщӏэу къомэ езгъэщу. Губгъэ, губгъэм щытетха Альберт си гъусэу, Аулэдин, Альберт сэ абыкӏэ дыкӏуэри, ӏэпэпшынэ къигъэсэбэпу, мис апхуэдэурэ нэхъ гъуэзэджэу, нэхъ уигу ирихьыну жытӏэу тетхауэ щыта псы ӏуфэм дежым. дытӏысри. Мис ара къызэрежьа си ӏуэхугъуэри, нобэ къыздэсым нетӏэ жысӏащи, сэ сыхущӏегъуэжакъым, иджыри пысщэну яужь ситщ.
Си гур бгъэм зэрилъым хуэдэу, сигу сыт щыгъуи илъыр уэрщ, си пщӏыхь ӏэфӏым уэращ хэтыр, нэгъуэщӏ хэку щызгъакӏуэм жэщ. Уэ узиӏэу щымытамэ, куэд си гъащӏэм хущыщӏэнт, Ещхь сыхъунт къутам зи дамэр, зым щымыщу сыкъэнэнт. Уэрщ си гъащӏэм и ӏэфӏыпӏэр, си псэм щыщу укъыщӏокӏ. Уэ угуфӏэм, сэ согуфӏэ, унэщхъейм, куэд си фэм докӏ. Лъахэу щыӏэм сахэгъадэ, къэзгъэкӏухь сэ щӏы хъурейр. Пхуэдэу си гур хэзыгъахъуэ, щызгъуэтынкъым мы дунейм.
Зы ӏуэху гуэр къепхьэжьэрэ мыбы зезгъэубгъуну, зезгъэужьыну сыхуейщ жыпӏэрэ уи ныбжьэгъу щӏалэгъуалэм яжепӏэу щытмэ, къыбдаӏыгъ. Тӏэ, Тхьэм жиӏэу щытмэ. Зэрыхузыфӏэкӏкӏэ, я ӏуэхур Къагъанэуи къохъу, занщӏэу къыздаӏыгъ. ӏуэхугъуэр ягу ирохь, адыгэбзэм теухуауэ жыпӏэм дей занщӏэу къыдаӏыгъыну яужь итщ. Итӏанэ япэм иджыри моу еджапӏэ нэхъыщӏэ къэзуха къудейуэ зы гуп си къуэшхэм я гъусэу къетхьэжьа щыта, адыгэ усакӏуэхэр жиӏэри. Мис абы усэ куэд ӏей илъщ. Пасэрейхэм ятха усэ жыпӏэу щытми, мыдкӏэ иджы усэ тхакӏуэ щыӏэхэм я лэжьыгъэхэри куэд илъщи, абы сыхэплъэу къызогъэсэбэп. Цӏыху куэд ӏей усэ къэзылъыхъуэ зыгуэр абыхэми сэбэп хуэхъуу, гупыр мис апхуэдэу къыстенауэ щытщ. Иджыстуми щыӏэщ ар. Нтӏэ, иджыстуи щыӏэщ ар. Иджысту Къаныкъуэ Заринэ иӏыгъщ. Ар кӏэлъоплъ, абы ирелъхьэ. Усэпшыхь зыгуэр щыӏэу щытми, цӏыхухэм къахуегъэунэху мис зыхуэсыр. Къегъэсэбэп ди гуапэу. Заринэ сэ къэзгъэсэбэпыну щыжиӏам щыгъуэ сэ си гуапэ хъуащ. Щхьэ жыпӏэу щытмэ, Заринэ щеплъакӏэ, хъуа хуэдэу къысщохъу сэ а гупыр. Апхуэдэ дыдэу а усэ еджэным теухуауэ А Заринэ къызэригъэпэщу усэпшыхь Сэралъпхэ я унэм гъэм и теплъэгъуэхэр къыхэщу, зэблэкӏыгъуэ зэманыр къыхэщу гъэмахуэм, щӏымахуэм, гъатхэм, бжьыхьэм. Езыгъэкӏуэкӏхэм уэри уахэтщ, Идар пэжу? Зэзэмызэ, нтӏэ. Уэ езыми абы усэ укъыщоджэ пэжу? Нтӏэ, сэри апхуэдэу къысфӏохуэ, икӏи езгъэкӏуэкӏ, икӏи усэ сыкъеджэ.
Усэ еджэным, ди лъэпкъым къыддекӏуэкӏ хабзэхэм узэрыцӏыкӏурэ удихьэхыу апхуэдэщ. Сыцӏыкӏунитӏэ дыдэу иджыри садикым дыкӏуэу, абы щыгъуэ я гъэсакӏуэхэм нтӏэ гу къыслъатауэ, театральнэ постановкэ зыгуэр тщӏыуэ щытмэ, езгъэкӏуэкӏыну зэпымыу сыкъыхахыу щыта сызэрыцӏыкӏурэ икӏи газетэм Сыкъытрадзэ апхуэдэу сыкъежьауэ щыта. Ауэ зезгъэужьакъым сэ ӏуэхугъуэм щызгъэтыжауэ щыта абы яужькӏэ. Нтӏэ иджы Иджы аргуэру сыдихьэхауэ сэ. Иджы къыщӏэддзэжащ ара? Иджы щӏэрыщӏэу щӏэддзэжауэ. Урысыбзэкӏи езгъэтхыну сыхуей дяпэкӏэ. Анэм теухуауэ апхуэдэ гукъыдэж сиӏэ усэ стхыну. Ауэ сэ сыхуей псоми къагурыӏуэну. Абы псалъэ къикӏыр кумпщӏэ иӏэ, гупсысэ дахэ зэриӏэр. Аращи, адэкӏэ ди лэжьыгъэм урысыбзэкӏи пысщэнущ, ауэ адыгэбзэр защӏэзгъэтын, нтӏэ, ар сытым деи япэ изгъэщынущ.
А клип тефхахэр интернетым къыщиплъхьэм дей уэ уи ныбжьэгъухэм я ныбжьэгъужхэм яугуэшу щыт? Си ныбжьэгъу дыдэхэм Нтӏэ, сытым деи къыздаӏыгъ, занщӏэу зэрислъхьу, е я декӏэ иралъхьэ я напэкӏуэцӏым, интернетым щралъхьэ, е репост ауэ сытми ящӏу мис апхуэдэу. Ну, дапхуэдэуи зэрыхузэфӏэкӏкӏэ сытым деи къыздаӏыгъыу щытщ.
Нтӏэ, уэ тепх лэжьыгъэм и мыхьэнэр къыбгурыӏуэжрэ иджыпсту? Гу лъату нэхъ щӏалэгъуалэр дихьэх хъуауэ къэплъытэрэ? Къысщохъу ягу ирихьу. Сощӏэ абы, дауэ бжесӏэн. Иджыпсту тӏэкӏу ущӏыкӏейуэ щытмэ, зыгуэру щытмэ нэхъ зэрыдихьэхыр сощӏэ, щӏалэгъуалэр. Ауэ сэ сыхуейкъым апхуэдэу. Сэ сызыхуейр цӏыхур еплъу щытмэ, сыту дахэ, сыту зэгъ жиӏэу апхуэдэу къилъытэну сыхуейуэ. Щӏалэ къыздэзыӏыгъхэм егугъуу, ауэ сытми, е модэу сщӏынщи естыжын жамыӏэу, езыхэм ягугъуу, я псэ халъхьэу лэжьыгъэ ящӏ. Сэ къызэрыслъытэри, сэ сигу ирохь, иджыпсту щӏалэгъуалэр нэхъ дебгъэхьэхыну нэхъ гугъу мэхъу. Ауэ сытми, усэ ебгъэтхыу, сурэт гуэрхэр щӏэбгъэувэжу щытмэ, дихьэхкъым. Едаӏуэу щӏадзэну и нэхъыбэм адэкӏэ ягъэпкӏэну. Мокӏи видео дахэ хэту щытмэ, нэхъ гъэщӏэгъуэн хэту щытмэ, сэ нэхъ еплъу къысщохъу, нэхъ едаӏуэ абы и гъусэу. Ухуейми ухумейми зэ едаӏуэу щытмэ, ар фӏыщ. Зы псалъэ гуэр зэхихын имыцӏыхуу, зы псалъэ гуэр зригъэщӏэн имыцӏыхуу. А ӏуэхугъуэ сщӏым зы ӏуэху къэскӏэ, зы ӏуэху духыхукӏэ зы цӏыху адыгэбзэм дихьэхыу щытмэ, ар лэжьыгъэшхуэу сэ къысщохъу. Итӏанэ, Идар, сэ сызэреплъымкӏэ, нэхъ цӏыхур дихьэхын папщӏэ, театрым щылажьэ артист хъуми, уэрэджыӏакӏуэ хъуми, и цӏыхубэм нэхъ яцӏыхухэр хэбгъыхьэу щытмэ, нэхъ гулъытэ хуащӏыну къысщохъу. Апхуэдэуи сегупсыса, ауэ зэкӏэ апхуэдэу зызужьауэ къысщыхъукъым. Актер хэтхэр, джэгуакӏуэ хэтхэр, дауэ бжесӏэн, щацӏыхум дежкӏэ нэхъ дехьэх, уей мы лэжьыгъэфӏым жаӏэри, цӏыхур яцӏыхуу щытмэ, занщӏэу еплъыну, абыхэми я ныбжьэгъум уей ди ныбжьэгъур хэтым жаӏэну, нэхъ ягуэшыну а лэжьыгъэр. Ауэ джэгуакӏуэ хъуами, укъеджэкӏэ хъуӏым, ауэ тепхым а джэгуакӏуэр хэзэгъэн хуейуэ къысщохъу. Иджысту видео тепхын хъуми, сыт пщӏэну щытми, Мылъку тӏэкӏу, сом тӏэкӏу уимыӏэу а ӏуэхухэр къыпхузэгъэпэщӏым, Идар. Дэӏэпыкъуэгъу зыгуэр уиӏэ? Мылъкум теухуауэ, абы ахъшэ хэслъхьэм теухуауэ сэ дэӏэпыкъуэгъу сиӏэӏым, сэ къэзлэжьыр абы хызолъхьэр. Къыздэӏэпыкъуну зыгуэрым гукъыдэж иӏэу щытми, сэ си унагъуэра япэрауэ. Иджыи зыдэзгъэӏэпыкъунри ара, иджыи къыздэӏэпыкъунри аращ. Ауэ мыдэкӏэ си ныбжьэгъухэми зэрыхъукӏэ, нэхъ. Дауэ бжесӏэн, сэ къызэмыхьэлъэкӏыну хуэдэу ящӏ. Ахэри мэлажьэ, сэри солажьэ. Ауэ сэ мыбы сом къыщӏэсхынукӏэ сщӏураӏым сэ си гупсысэмкӏэ лъэпкъым нэхъ дэӏэпыкъуэгъу сыхуэхъуну сыхуейуэ, ди бзэр зэрыдахэ, ди бзэр зэрызэгъыр къэзгъэлъэгъуэну сыхуейуэ хэслъхьэ. Абы ахъшэ текӏуадэм теухуауэ сэ зэи сыщысхьаӏым, иджи сыхущӏегъуэжаӏым. Иджыи, Тхьэм жиӏэу щытмэ, зэи сыхущӏегъуэжынукъым. Ахъшэ щхьэ, мылъку щхьэкӏэ сэ сщӏэӏым. Анэдэлъхубзэкӏэ ди щӏалэгъуалэр зэрыпсалъэм арэзы укъищӏрэ, Идар? Щӏалэгъуалэ арэзы укъищӏын щхьэкӏэ, япэщӏыкӏэ уэ езы арэзы узыхущытыжын хуей абы щхьэ. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, сэ сызэрыхуейм хуэдэу исту адыгэбзэ сщӏэкъым. Псалъэщӏэхэр зызогъащӏэ, къызэрызгъэсэбэпыным яужь ситщ. Цӏыхум, адыгэм сыщыбгъэдэтым деж адыгэбзэкӏэ е нэхъыжь, нэхъыщӏэ зэхэдз иӏэкъым. Адыгэм сыщыбгъэдэтым деж адыгэбзэ къызэрызгъэсэбэпыным яужь ситщ. Ауэ сэ иджыпсту мис сигу загъэу адыгэбзэ сощӏ жысӏэу схужыӏэнукъым. Сэ езым си жагъуэщ, ауэ а ӏуэхум теухуауэ сэ сызолэжьыж. Тхылъ къасщтэмэ, усэщӏэ зэзгъащӏэу щытмэ, псалъэ сымыцӏыху хэту щытмэ, къызогъэсэбэп сытым деи.
Псалъэ умыцӏыхухэр дауэдэу зэрызэбгъащӏэр?
Къызотхыкӏщ, къызолъыхъуэ. Пэжу къикӏи урысыбзэкӏэ соплъыжри, гукӏэ зызогъащӏэ. Итӏанэ, закъуэтӏакъуэ мис апхуэдэу цӏыхум сыщыхыхьэм дей а псалъэр къызэрызгъэсэбэпыну яужь ситщ. Зэ тӏощэ мис апхуэдэу къыхэбгъэщу щытмэ, а псалъэр уи щхьэм къинэну. Мыдэкӏэ телефоным заметкэ зыгуэр жыпӏэу щытми, абы изолъхьэжри, иныкъуам абы исоплъыж аргуэру. Узыхуейм дей зэрыпщыгъупщэжу къыбохри уоплъэрэ?
Ауэдэу къэбгъэсэбэпым нэхъыфӏщ, а къыумыгъэсэбэпыххэ нэхъ Нтӏэ. Усэм хуэдэ дыдэу Идар сызэрыщыгъуазэмкӏэ уэрэд жыӏэнми тӏэкӏу дехьэх. Нтӏэ. А уэрэдыр щыжыпӏэр дэнэ, караоке сытыра хьэмэрэ ебгъэтхауэ уэрэд зыгуэр уиӏэ? Уеэ, стхауэ сэ уэрэд симыӏэ иджыпсту, ауэ си ныбжьэгъухэм, си благъэ зыгуэрым ӏуэху яӏэу щытмэ, си гур зэӏухауэ гуфӏэгъуэм уэрэд щыжызоӏэ, Икӏи езыхэри согъэгуфӏэ. Сэ къызэрыслъытэмкӏэ сэри тӏэкӏу согуфӏэ. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, уэрэд жыӏэныр сфӏэфӏщ. Караоке жыпӏэу щытми абыи зэзэмызэ зэныбжьэгъу зыгуэр дызэхуэсауэ щытмэ сфӏэфӏщ щыжысӏэну. Ауэ си ныбжьэгъухэм я жагъуэ ящӏ итӏанэ. Сыт щхьэкӏэ? Сеужь, сэ сеужь жаӏэну фӏэфӏ.
Ара. Уэ уи ужькӏэ доукӏытэ жаӏэурэ. Нтӏэ.
Жыпӏэну нэхъ уфӏэфӏыр сыт хуэдэ уэрэд-тӏэ? Нэхъ сфӏэфӏыр Пэжу жысӏэу щытмэ, пасэрей уэрэдщ, Советский Союзым щыгъуэ уэрэд къагупсысахэр. Мыдэкӏэ Магомаев жыпӏэрэ, Рашид Бейбутов жыпӏэрэ, мис апхуэдэ уэрэдхэр сфӏэфӏщ. Адыгэбзэкӏэ жыпӏэн иджыпсту сощӏэ. Адыгэбзэкӏэ сэ езыр гупым сыщыхэтым апхуэдэу жысӏэмэ, ауэ сэ езым уэрэд фӏыуэ слъагъухэр е си закъуэ, е унагъуэ зэбгъэдэсу зыхуэмыщӏым, нтӏэ, мис апхуэдэ уэрэдхэр жысӏэну сфӏэфӏщ. Итӏанэ Тэрч дэт, Культурэ унэм зэ уэрэд жысӏэн хуейуэ къысхуихуа девятый майм. Мис апхуэдэ уэрэдыжьхэр жысӏэну сфӏэфӏщ зауэшхуэ зэманым щыгъуэ яуса уэрэдхэм. Сэ апхуэдэу жысӏэну сфӏэфӏти, зэ сыкърагъэблагъэ, зэ абдеж щыжысӏэри, абы щыщӏэдзауэ культурэ унэм щӏэх-щӏэхыурэ мис апхуэдэу сыкӏуэу е ӏуэхугъуэ изогъэкӏуэкӏ, е уэрэд жызоӏэри, цӏыхум ягу ирихьу къысщохъу. Дэ ди цӏыхубэм яфӏэфӏ макъым хуэдэу уплъытэрэ уи макъыр?
Пэжу жысӏэу щытмэ, хьау. Сыт щхьэ жыпӏэм, дэ ди лъэныкъуэкӏэ нэхъ яфӏэфӏыр Народный голос жыхуаӏэ ӏуэхура. Мис апхуэдэ макъщ. Ар нэхъ къащтэ, нэхъ къалъытэ. Сэ си макъыр лъахъшэщи, апхуэдэу а уэрэдыр схужыӏэкъым. Икӏи цӏыхур адыгэбзэ уэрэдкӏэ, адыгэ уэрэдкӏэ схудегъэхьэхкъым, сэ сызэрыхуейм хуэдэу. Мыдэкӏэ къэтщтэнщи, Ислъам Гукӏэм хуэдэу сэ схужыӏэкъым абы. И макъым сэ апхуэдэщ, цӏыхум нэхъ яфӏэфӏ дэ ди лъэныкъуэкӏэ, народный голос. Сэ сысейр баритон зэрыжаӏэмкӏэ. Уэрэд жысӏэхэр адыгэбзэмрэ абырэ апхуэдэу схузэгъэзэгъкъым, нтӏэ, дахэу къысхуишми. Цӏыхум нэхъ къащтэ сэ нетӏи жысӏащи, народный голос.
Псалъэхэри пщӏэуэ, макъамэри фӏыуэ пщӏэуэ узыщыгъуазэ сыт хуэдэ уэрэд жыпӏэмэ нэхъ къапщтэрэ уэ езым? Расул Гамзатов зы усэ иӏэ. Ныбжьэгъухэм теухуауэ, Муслим Магомаев жиӏауэ щыта а уэрэдыр. А уэрэдыр макъамэ щӏэмыту жысӏэну сфӏэфӏщ. Икӏи сощӏэ и псалъэхэр, икӏи сфӏэфӏщ. Нтӏэ, Идар, адэкӏэ сыт уи мурад, сыт уи гугъапӏэ?
Адэкӏэ сылэжьэнущ. Тхьэм жиӏэу щытмэ, а лэжьыгъэхэр згъэбэгъуэнущ. Щӏалэгъуалэм адыгэбзэ. Нэхъ зэрыдезгъэхьэхыным иужь ситынущ. Сэ хэзгъэзыхьу адыгэбзэ щӏумыщӏэр сыт, зэи жесӏэнукъым зыми. Ауэ хэплъу езым мы ди бзэ дахэр щхьэ зэзмыгъэщӏа жиӏэурэ иджы хущӏезгъэгъуэжыну иужь ситынущ. Лэжьыгъэ куэд, гупсысэ куэд си щхьэм иджыпсту итщ модэкӏэ ди щӏыналъэм Адыгэ имысхэр, модэкӏэ Тырку жыпӏэрэ Иордание жыпӏэрэ а лъэныкъуэмкӏэ щыпсэухэм згъэхъуэпсэжыну сыхуей, ди щӏыналъэмкӏэ къэзгъэплъэну сыхуей, къэзгъэхъуэпсэжыну сыхуейуэ ахэр тызох икӏи ди щӏыпӏэр къыщӏизгъэщым нэхъыбэм мы лъэныкъуэм хэзгъэплъэну сыхуей, езгъэлъагъуну сыхуей. Интернетщ, Аращ къэдгъэсэбэпыныр жыжьэ щыӏэ цӏыхухэр еплъыфыну, а фӏыуэ хэлъщ абы. А фӏыр къэдгъэсэбэпын хуейуэ сэ къызолъытэ. Уи мурадхэр Тхьэм къуигъэхъулӏэ, уи ӏуэхур уэ езыр узэрыхуей дыдэм хуэдэу Тхьэм ищӏ. Упсэу Инэ, фӏыщӏэ Тхьэм пхуищӏ, икъукӏэ си гуапэщ мы нэтыным сыкъызэребгъэблэгъар, си лэжьыгъэ къесхьэжьахэм лэжьыгъэ иужь ситым гулъытэ зэрыхуэпщӏар. Дэтхэнэ зы лъэпкъми и ӏэщӏагъэр езым и гъуджэщ. Абы нэрылъагъу пщещӏ лъэпкъым и цӏыху щӏыкӏэр, и дуней еплъыкӏэр, и гулъытэр, Фӏагъ дахагъэр къызэрыгурыӏуэр. Апхуэдэщ адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадекӏуэкӏ хэдыкӏымрэ дыщэидэмрэ. Ди нэтыным и хьэщӏэщ ӏэпщӏэлъапщӏэ ӏуэхум и зыужьыным телажьэ, абы хэлъ хъугъуэфӏыгъуэхэр зэзгъэщӏэну хуэпабгъэ Ӏумыхьэ Залинэ. Сыщыцӏыкӏум щхъуэӏэ пэщэщэныр сфӏэфӏт. Си гуащэ цӏыкӏухэм щыгъын цӏыкӏухэр яхуэзду, сэ сщӏэрэ ахэмкӏэ си анэ си адэхэм езгъэлъагъуурэ яхуэзгъэщӏагъуу, ахуэдэу спэщэщэн сфӏэфӏт. Уи анэ, уи анэшхуэ мыпхуэдэ ӏэпщӏэлъапщӏэ ӏуэхум телажьэрэ зыгуэр?
Хьэуэ. Школыр къэзухауэ еджапӏэм сыщыщӏэтӏысхьам щыгъуэ уже мис мыхуэдэ ӏэщӏагъэр щыӏэу.

Шэт Джулетэрэ Мэшыкӏуашэ Маринетэрэ зэшыпхъуитӏ. Езы университетым ахэм щрагъаджэу сыдихьэхащ мы ӏэщӏагъэм. ӏэмэпсымэхэр дэнэ къыздипхыр? Еджапӏэм сыщеджэхукӏэ, ӏуданэр гъуэтыгъуейт, абы къытхуашурэ щыӏэ тӏэкӏумкӏэ зидгъасурат хэдыкӏыным. Щэкӏыр апхуэдэу гъуэтыгъуейтэкъым, ауэ ди лэжьыгъэр нэхъ дахэу, нэхъ екӏуу хъун щхьа, къэдабэ щэкӏыр нэхъ къэдгъэсэбэпт. Ипэм щыгъуэ зэрыхадыкӏыу щыта ӏуданэхэр дыжьыныпсрэ дыщэпсрэт. Дыжьыныпсым мащӏэ-мащӏэу а дыжьыныр хэлъу щытауэ жыпӏэ хъунущ. Иджыпстукӏэ ӏуданэ сызрихьэлӏэхэр ахуэдэ дыдэу дыжьыныпс дыщэпс хэлъу къакӏуэкъым. ӏуданэр зэращӏ щӏыкӏэм уже зихъуэжащ. Ауэ музейм щӏэлъ лэжьыгъэхэм гу лъыптэнущ дыжьыныпскӏэ хэдыкӏа тхыпхъэхэр фӏыцӏафэ къыщӏэуауэ гу лъыптэнущ. Абы къикӏыр ӏуданэм дыжьыныпс тӏэкӏу. хэлъу къызэрыкӏуэу щытаращ. Иджыпсту уэ хэбдыкӏыу щытмэ, а зэрыщытыр зихъуэжын. Иджыпсту сэ сызэрылажьэр дыщэпс ӏуданэщ, дыжьыныпсыр, дыжьын ӏуданэр ауэдэу къэзгъэсэбэпкъым, дыщэпсыр нэхъ сигу ирохь, нэхъ сигу хуокӏуэ ӏуданэм. Ауэ иджыпсту сэ къысӏэрыхьа ӏуданэхэм хэлъу срихьэлӏакъым.
Дыщэпсри хъурэ фӏыцӏафэ?
Дыщэпсыр мащӏэ-мащӏэу хъуауэ гу лъыптэнущ, ауэ дыжьыныпсым нэхъ болъагъу. ӏуданэр дахэу зэрымынэу щэкӏым тегъуэлъхьэн папщӏэ ӏэмал гуэр къэвгъэсэбэпрэ?
Щэкӏым щыкӏуэцӏрыплъэфкӏэ ӏуданэ мычэтхъэн щхьэ ӏуданэ къагъэсэбэпым и кӏыхьагъыр вощить ящӏу щыта, воск щахуэу щыта мис мыр. Абы и фӏыгъэкӏэ щыхэбдыкӏкӏэ икӏи нэхъ тэмэмуи тегъуалъхьэт икӏи ӏуданэри чатхъэтэкъым. Ар иджы щэкӏми елъытащ, пэжыӏэ? Нтӏэ, узытелажьэ щэкӏми елъытащ. Сэ сызэрылажьэ щэкӏыр къэдабэ. И нэхъыбэу аращ къэзгъэсэбэпыр. Адыгэ фащэр къызыхащӏыкӏыу щытар и нэхъыбэу къэдабэ щэкӏрат. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ар икӏи нэхъ къулейуэ щытт щэкӏыр. И теплъэкӏэ цӏугъэ куэду хэмылъу, плъыфэ фӏыцӏафэу. Ар махуэшхуэхэм нэхъ щатӏагъэт.
Залинэ, мис мыбдейм къыббгъэдэт фащэр уэ езым бдыжащ, ара? Нтӏэ, сэ езым здыжащ. Мыр еджапӏэм сыщыщӏэсым къэзухын ипэ диплом лэжьыгъэу. илъэситӏрэ ныкъуэм и кӏуэцӏым сызэлэжьа фащэращ. Ди фащэм и нэхъыбэу къэдгъэсэбэп тхыпхъэр къэкӏыгъэ и нэхъыбэу. Ромбыр цӏыхубзым и фащэм хагъэувэу щыта нэхъ быныфӏэ хъун щхьа. Трилистник жыхуэтӏэжыращ мы и щхьэмрэ и лъабжьэмрэ. Ахэри уже скомпоновать сщӏауэрэ, мыр зыщӏыпӏитӏым сэ езым къэзыгупсысыжауэ. Ауэдэу тесщӏыхьын хуей хъуауэрэ ӏэщхьэтхьэпэм. Мыдрей и дзаджэм къекӏуэкӏ къехыр-щэ?
Ар урысыбзэкӏэ жыпӏэмэ галун, адыгэбзэкӏэ жыпӏэмэ щагъэ жыхуиӏэжыращ. Щагъэри дыщэидэм хохьэ, басонные плетения жыхуиӏэ ӏэкӏэ дыухуэн сытхэращ.
Тхыпхъэхэр къызэрыхэпхыр дауэт, уэ езым псори къыбогупсысэрэ?
Тхыпхъэхэр сэ езым къызогупсыс, е щӏыпӏэ сигу ирихьамэ. Ар тызощӏыхьыжри хызодыкӏыр. Тхылъ сыт къэбгъэсэбэпрэ?
Тхылъи къызогъэсэбэпыр, ауэ сэ си егъэджакӏуэхэм сагъэлъагъуэу сызрагъэсам сытету хэздыкӏыу нэхъ къызощтэр, апхуэдэу нэхъ тыншщ. Хэт и тхылъ-тӏэ узыкӏэлъыплъыр? Тхылъ диӏэу деджакъым дыщэидэмкӏэ. Тхылъ. Щыӏэтэкъым, ар иджысту уже къыдагъэкӏыу щӏадзауращ. Тхыпхъэхэр иту, ӏэкӏэ ящӏ уагъэхэр иту Кӏыщ ӏэзрэтэлий и тхылъыр къызогъэсэбэп. А тхылъым итщ дыщэидэм зызэриужьар. Тхыпхъэхэр зэращӏ, Ахэм сеплъурэ, абы итхэм щыщи къызогъэсэбэп е сэ сигу рихьауэ си гупсысэ гуэр хэслъхьэурэ, эскизыр согъэхьэзырри, хьэзыр хъуа иужькӏэ щэкӏым тызолъхьэри срилэжьэн щӏызодзэ. Хэбдыкӏын и пэ мис тхыпхъэхэр ӏэкӏэ ттхыуращ, зы щӏыпӏи, ну, копировать зы щӏыпӏи щытщӏым. Сурэт щӏынми тӏэкӏу ухуэӏэзэу ущытын хуейщ. Сурэт пхуэщӏрэ езым? Цӏыху сурэт сщӏыну срихьэлӏакъым, ауэ мис мыпхуэдэ тхыпхъэхэр, чысэ цӏыкӏум тет тхыпхъэ сытхэр сэ езым къызогупсысыж е тхылъ зыщӏыпӏэ иту сигу ирихьамэ, ахэр къащтурэ тхылъымпӏэм тызощӏыхьри, иужькӏэ уже щэкӏым тесщӏыхьыжауэ абы сролажьэ. Фащэм нэмыщӏкӏэ тхыпхъэхэр чысэ цӏыкӏухэм тызощӏыхь. Щыгъын иджыпсту хуэдэу щыбгъагъ хъун бгъэщӏэращӏэ хъун щыгъынхэм тызощӏыхь, итӏанэ лъэпкъ дамыгъэхэм хызодыкӏыр. Мы чысэр джэгум утыкум нэхъ дахэу къэфа пщащэм иратыну сщӏауэращ.
Залинэ, щыхэбдыкӏкӏэ сыт къэбгъэсэбэпхэр? Сыт хуэдэ ӏэмэпсымэхэра?
Дыд цӏыкӏу, воск. Воскыр щыхэздыкӏкӏэ ӏуданэр исраф мыхъун щхьа щызохуэ. и кӏыхьагъкӏэ ӏуданэ. Мастэ, дыщэ ӏуданэ. Дыщэ ӏуданэр лъапӏэщ, гъуэтыгъуейщ. Сэ иджыпсту сызэрылажьэр Тыркум кърезгъэшауэ апхуэдэщ. Дэ ди къалэра хъуми, мыдкӏэ ди гъунэгъу республикэ хъуми, гъэлъэгъуэныгъэхэм урагъэблагъэу ущыт? Си Фащэр Мэзкуу выставкэ щыӏащ. Итӏанэ адыгэ ныпыр щагъэлъапӏэ махуэм сэ си лэжьыгъэхэр абы щызгъэлъэгъуащ. Грознэ сыщыӏащ, абы десятый фестиваль культуры и спорта екӏуэкӏам мастер-класс дыщэидэмкӏэ згъэлъэгъуэну сыкӏуа. Мастер-классым кърихьэлӏэ цӏыхухэм яфӏэгъэщӏэгъуэну ягу ирихьу къыскӏэлъыплъащ сызысылажьэу сыздэщысым. Ар си гуапэ хъуащ. Дыщэидэр хэдыкӏыныр ди лъэпкъ ӏуэхущ, сэ иужькӏи срилэжьэну зызогъэхьэзыр, зэрызезгъэужьыным еужь ситщ. Иджысту зыгуэрым псалъэм папщӏэ фащэ схуэд жиӏэрэ Удей къакӏуэу щытмэ хуэбдыфыну? И нэхъыбэу, мис мыпхуэдэ хьэпшып цӏыкӏущ сщӏыхэр. Иджысту нэхъ современный стилым теувауэ мыпхуэдэ тхыпхъэхэр фащэм тращӏыхьыжкъым. Фащэр унэишэ сытхэм къэбгъэсэбэпу апхуэдэ щыгъынщ.
Иджыстури хъыджэбзхэм щыгъыным зыгуэр хадыкӏ, традэ сыту щыт? Атӏэ, сщӏэрэ, е хьэгъуэлӏыгъуэ ирикӏуэну, е къафэ джэгу ирикӏуэну, щхьэж и щыгъыным тхыпхъэ дахэхэр трищӏыхьу, апхуэдэ лэжьыгъи сиӏащ, апхуэди къысхуахь. Дауэ уеплърэ, Залинэ, ди бзылъхугъэхэм мы лъэпкъ ӏуэхур яфӏэгъэщӏэгъуэну щыт?
Иджыпстукӏэ мастер-класс сыдей къакӏуурэ хъыджэбзхэр изогъасэ хэдыкӏыным. Хэти псынщӏэу къещтэ, псынщӏэу къыгуроӏуэ. Хэти тӏэкӏу гугъу ехьу, хуэмыщӏу, тӏэкӏу гугъу ехьу щытщ, ауэ яфӏэгъэщӏэгъуэнщ хэздыкӏарэт жаӏэу къокӏуэхэр.
Хэдыкӏыным гукъыдэж иӏэу щытмэ, хэти зыхуегъэсэнущ ара? Тӏэкӏу гукъыдэж уиӏэу щытмэ, хэти схуегъэсэнущ, хэти есэфынущ, Дэ ди республикэм ис фащэ зыд мыпхуэдэ ӏуэху зезыхуэхэм ящыщу зыгуэр чэнджэщэгъу пхуэхъу. Сезыгъэджа Маринетэрэ Джулетэрэ а кӏыщым дей щеджахэм сыт хуэдэ упщӏэкӏэ сабгъэдэмыхьэми, сытым деи сэбэп къысхуохъу. Зы гупсысэ гуэр селэжьыну сиӏэу щытмэ, абыхэм дей сокӏуэри хъуну, екӏу, Лей зыгуэр хэт жысӏэу апхуэдэ упщӏэкӏи сабгъэдыхьу щытым сытым деи сэбэп къысхуохъухэ. Интернетым хъуми, мыбкӏэ цӏыхухэми куэдрэ тхьэусыху жаӏэу зыхыбох хъыджэбзхэм я щыгъынхэм цӏыхухъу фащэм тет хьэзырыр традэ жари. Уэ абы дауэ узэреплъ? Сэ сдеж емыкӏущ.
Адыгэ фащэм къезгъэкӏукъым, цӏыхухъум и фащэращ ар зытетын хуейр. Мис иджысту мы хэбдыкӏ тхыпхъэ цӏыкӏур уэ езым къэбгупсыса хьэмэ тхылъ гуэрым къипхауэра, Залинэ? Мы тхыпхъэр
хэдыкӏын сухыу щытмэ, ари чысэ цӏыкӏу тыгъэ хуащӏыну, чысэ цӏыкӏу згъэхьэзырыжынуращ. Тхыпхъэр тхылъ, тхылъ гуэрым сигу ирихьри, мыр чысэм тету дахэ хъунущ жысӏэри, къэзгъэсэбэпыжауращ. Тхыпхъэ сэ срихьэлӏащ. цӏыхубз щыту, гуэгуэныр иӏыгъыу ар тхыпхъэ дахэу щӏыжау, ӏэкӏэ ятхыжауэ, апхуэдэ тхыпхъи срихьэлӏащ, е уеплъмэ мэл бжьакъуэ къикӏыу апхуэдэ тхыпхъи срихьэлӏащ. Мыр дэ ди адыгэ тхыпхъэ дыдэу жысӏынуӏым, иджыпсту зэманым нэхъ къекӏуу, нэхъ гъэщӏэрэщӏэжау тхыпхъэщ. Ар икӏи тхылъ гуэрым сигу ирихьри, абы къисхщ абыхэми хэздыкӏауэрэ. Фащэр пщӏыныр куэд ӏей, зэман куэд ӏей ехь. Аращи, и нэхъыбэуи сэ мыдэ аксессуар, чысэ цӏыкӏу, хьэпшып цӏыкӏу, дамыгъэ, лъэпкъ дамыгъэ, мис ахэм нэхъ сытолажьэ. Уи нэмкӏэ зэранӏэ. Нэмкӏи зэран мэхъу, уи бгымкӏи зэран хуохъу. Мыпхуэдэу мыбы сыхьэтитӏ-сыхьэтищкӏэ ущысын хуей мэхъу уелэжьыну. Аращи, сэ сщӏэрэ, зэзэмызэ укъэтэджын хуей, уи ӏэпкълъэпкъым зебгъэгъэпсэхуну, уи нэм зебгъэгъэпсэхуну. Аращи, и нэхъыбэу щынэхум дей нэхъ утелэжьэну нэхъ тыншщ. Сэ апхуэдизкӏэ фӏыуэ солъагъу мы дыщэидэри, жэщи махуи сиӏэӏымэ. Жэщми, махуэми, жэщыбгми хэздыкӏыу сщысыфыну. Заказ къыщатым дей сыту лъапӏэ жаӏэнущ. Ауэ уегупсысу щытмэ, апхуэдиз пэщэщэну зыхэт лэжьыгъэм зэман куэд ӏей токӏуадэри, лъапӏэуи, Уэркӏэ лъапӏэӏым, къэзщэхум декӏэ лъапӏэм апхуэжу. Нтӏэ, сэркӏэ лъапӏэӏым, сэ щысщӏкӏэ уже къызгуроӏуэж ар зэрыгугъур, абы сыхьэтӏым сыхьэтитӏым, махуищи махуитхуи, тхьэмахуи, мази щтезгъэкӏуадэ къохъу зы лэжьыгъэм. Аращи, уасэр щыжепӏэм де сэ сфӏэпудӏым, цӏыхухэм яфӏэлъапӏэщ. Щӏэлъапӏэр ӏуданэр гъуэтыгъуейщ. Сэ сщӏэрэ лъапӏэщ, ну, ӏэмэпсымэ къэзгъэсэбэпхэр лъапӏэщ, абы елъытауэ и уасэри тӏэкӏу нэхъ лъапӏэу жетӏын хуей мэхъур. Хэзыщӏыкӏыу ӏуэхум, лъапӏэми жиӏэу къэзыщэху зыри жымыӏэу щыӏэ хьэмэ псоми схукӏэрыгъэху жиӏэрэ? Нтӏэ, апхуэди срохьэлӏэ. Дамыгъи ирехъу, чысэ цӏыкӏуи ирехъу. Хьэпшыпыр цӏыхум щестыжым де хэти арэзыщ. Хэти уасэм елъытауэ тӏэкӏу мыарэзыуэ апхуэди срохьэлӏэр. Селӏалӏэу дэтхэнэ лэжьыгъэри сощӏ. Уасэм и мызакъуэу цӏыху зыхуэсщӏым игу ирихьыну, арэзы хъуну пӏэрэ жысӏэу апхуэдэу дэтхэнэ лэжьыгъэми сыгузавэу сыпэрытщ. Алыхьым жиӏэмэ, мы ӏэщӏагъэр сэ зэи хыфӏэздзэжынуӏым, сфӏэфӏейуэ сролажьэ. Сешащ схуэщӏынуӏым е къызогугъуэкӏ, жысӏэу зы махуэ къысхуихуаӏым. Уи унагъуэ къыхэкӏауэ, уи благъэ, уи ӏыхьлы, зыгуэр ебгъасэрэ мыбы? Си шыпхъухэр зэзэмызэ къызэлъэӏуат дегъасэ, дыгъэлъагъу жаӏэу, ауэ сэ зэрысфӏэфӏым хуэдэу, мы ӏэщӏагъэм сызэрыдихьэхам хуэдэу дихьэхыфаӏым. Адэкӏи сыт уи хъуэпсапӏэ? Фащэм нэхъ Селэжьыну гукъыдэж сиӏэщ, а ипэм зэраду щытам, абы тхыпхъэ тращӏыхьу щытахэм ещхьу фащэ зытӏу сщӏыуэ выставкэ сыхэтыну, цӏыхухэм си лэжьыгъэхэмкӏэ нэхъ сыкъацӏыхуу сыхъуну.